Aw ni sɔgɔma mali online media kanubagaw mom tv lajɛbagaw an b'an ka jeu kɛnɛ kan ni an b'ale wele ko presse africa nin y'an ye basidi danbele fɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ale tɛ maa kofɔta ye bi roi 12 12 ni aw yɛrɛ kɛra sababu ye aw minnu ka j'aime cayara ale de ka j'aime cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka da a kan Min fɔra a tɛmɛna o kan an bɛ don min na i ko bi an bɛ basidi fɛ yen walasa k'a jira la an y'a fɔ a ye ko jeu in na ko tricherie t'a la nka an ye mɔgɔ mɔgɔ ta an yɛrɛ bɛ wuli ka se o tigi ma ka taa o ɲininka da kɔnɔ kuma la min b'a bolo k'a fɔ aw minnu ye a ta ye kanubagaw ani hakilina jumɛn b'a bolo ka ɲɛsin an bi denmisɛnninw ma nin y'an ye roi 12 12 fɛ yen sɔgɔmada in na a ka so baramau la aw ni sɔgɔma somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ mom tv kɛlen bɛ ka jeu dɔ organiser i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye cogo min na ko presse africa ale tɛ di bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ san ba fila ni tan ni wolonwula min tɛmɛna denmisɛnnin minnu ye koba kobaw kɛ minnu tɔgɔ yira jɔnjɔnbaw kan mali fan bɛɛ ni roi 12 12 b'o la ale ta bɛ bɛɛ lajɛlen ta kan bi an nana a ka denbaya la a y'an bisimila ni nisɔndiya ani bonya ye an bɛ kuma di basidi yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye ka a ka ca fɔ mɔgɔw ye yanni an ka don ɲininkali la bon a nani diyara n ye n bɛ a yɛrɛ fo a ka timinandiya la parce que baara ma nɔgɔ surtout an bɛ jamana min na n'i bɛ baara o baara kɛ si tu n'es pas courageux i bi ça demande beaucoup d'effort n b'o fo fɔlɔ yanni n ka se maliyɛn bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ b'a ka émission suivi n b'u bɛɛ fo diyara n ye mɔgɔ mɔgɔ participera émission na n b'a bɛɛ fo et précisément mɔgɔ minnu ye basidi kanubagaw ye parce que n'i y'a ye bi a sera ne ma j'ai compris que dɔ de y'a yir'u la k'aw bɛ n fɛ a tɛ minnu kɛra n fɛ olu de ye aw laselen ye kosɛbɛ bon aw ni ne yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bi a sababu ye minnu kɛra n fɛ olu ka foli de ye foli n tɛ se ka min kɛ ka se a dan na n b'u fo ko ala ka kanu to ala ka bɛn sabati an ka jamana na u ye n kanu fɛn min kama olu de b'o dɔn ala k'a bila sira jɛlen kan n'i b'a kan ala ka dɔ fara a kan n'i t'a kan ala k'i bila sira kan sira min ka sira ye vraiment o de bɛ bolo fɔlɔ ka fɔ an n'aw kanu nin ye mɛ dan ye mɛ tigila ye an y'o fɔ aw ye ko papa jérôme ni ale ko ko a bɛ fɛn o fɛn organiser a b'a bolo da a kisɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'an ye salon belebeleba in kɔnɔ lawuda salon ni o ye basidi ye nin ɲɔgɔn denmisɛnnin mali kɔnɔ o ye kunnawolo ko ye an bɛna tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye sisan nin wagati in na ka basidi ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la basidi denmisɛnnin minnu bɛ mali kɔnɔ bi i tɔgɔ duman bɛ bɛɛ da maakɔrɔba t'o la denmisɛnninya t'o la bɛɛ ko ko roi 12 12 ne yɛrɛ tun b'a mobili de ye aéroport sira kan wagati bɛɛ nka bi n bɛ roi 12 12 yɛrɛ fɛ yen an ni e kanubagaw roi 12 12 nana cogo min na est ce que i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o ko kan bon roi 12 12 nana ni sababuya min ye ne

bon sɔgɔmada fɛ mobili ninnu sera ka bɛn sɔgɔmadafɛla ninnu na musokɔrɔba dɔ tɛmɛtɔla ye mobili ninnu bolo k'a fɔ ko nin mobili bɛɛ ye nin sotigi de ta ye wa ko k'a a ko n den k'e b'i tan ni fila la bon de bɛ se musokɔrɔba k'i b'i tan ni fila la an yɛlɛla a ko k'i ko musokɔrɔba komi ko an b'an tan ni fila la ne fana bɛ mobili ninnu numéro de plaque kɛ douze douze bon an ye numéro de plaque ninnu ta k'u kɛ douze douze ye o la ok a ka dɔn ko douze douze ye roi fa de ka mobili ye walima basidi de ka mobili ye souvent a kɛra confusion ye ne yɛrɛ bɛ kɛ grin dɔ la dɔw b'a fɔ ko e ko cɛ k'i b'a dɔn ko mali bɛɛ mobili ɲuman bɛ basidi bolo a tɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ non cɛ dɔ bɛ yen ko douze douze o de ka mobili ka ɲi bɛɛ ta dɔw b'a fɔ ko non fa e fa dama yɔrɔ la dɔw ye fa mobili mobili tɛ mɔgɔ bon moi je suis ke

sɔɔni sɔɔni an bɛ tagali ni ɲininkaliw ye an bɛna ɲininkali dɔ sɛmɛ a la bi ni o ye roi douze douze yɛrɛ ni bi denmisɛnninw ka togo mali kɔnɔ ka d'a kan ni a ka ɲuman kun danna a ka kare kɔnɔ an kun t'a dɔn n'a ka ɲuman kun danna a ka quartier kɔnɔ an kun t'a dɔn nka a ka ɲuman kɛlen bɛ ka mali denmisɛnnin bɛɛ de sɛgɛrɛ génération consciente surtout basidi an y'a mɛn ko i bɛ denmisɛnninw wa an y'a ye e de bɛ ka denmisɛnninw jɛrɛ ɲɔgɔn kan i se ye fɛn o fɛn ye k'u mana wuli ka s'i ma ko o ko la k'i b'u dɛmɛ hakilina dɔ de bɛ mɔgɔninfin bila o la e yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye denmisɛnnin ninnu na jigiya jumɛn b'i ma ka ɲɛsin mali denmisɛnninw ma ko fo n'a kɛra ni mɔgɔ o mɔgɔ kunko wulila ko b'a fara ko dini kan k'e bɛ don u jigiya kɔrɔ mun nana n'o hakilina ye bon tu sais ni an ka mi don détail la fɔlɔ mɔgɔ i bɛ sira min kan mɔgɔ si ma ka mɔgɔ si ka diinɛ lagosi diinɛ bɛɛ ye diinɛ ye mais an ka silamɛ diinɛ bɛ min ɲini an fɛ o ye hinɛ de an ka hinɛ ɲɔgɔn na ɲɛnamaya la ala bɛ fɛn o fɛn kalifa jɔn ma i ta tɛ a bɛ d'i ma waati kunkurun dɔ de kɔnɔ o waati kunkurunin kɔnɔ ne b'a ɲini ala fɛ ala ɲini dɔrɔn tɛ ala min bɛ k'a fɔ aw minnu yɔrɔ fɛnɛ tɛ n bɛ k'a fɔ ala min ɲɛ kɔrɔ ne ye n tɛgɛ da alikaba kan a ka ca siɲɛ caman ye n b'a fɔ ala ni mɔgɔ min sera ne ma ko miliyɔn kelen de bɛ n kun k'a tigi ka problème waa kɛmɛ ni waa bi duuru de ye ala dusu di yan n ka waa kɛmɛ waa bi duuru ɲɔgɔn d'a ma a tɛ ni waa bi duuru in ka taga n ka sira fɛ o ye ne yɛrɛ ka tɔnfi o ye ne ka ɲinini ye ala fɛ n b'a ɲini ala fɛ ni ne ka sɔrɔ n'a danna kɛmɛ de ma ni mɔgɔ tɛna se ka jɛ kɛmɛ na ala kan'a di yan a ka fisa u dɔgɔna ɲɛ jɔna doni dɔ b'a kunna ko ne bɛ se k'a ta a tigi ka taga ka sɔrɔ n m'a ta ne ka ɲɛnamaya la ne t'a fɛ o ka arrivé na ne kɔni y'a fɔ parce que n b'a dɔn e bɛ ka min t'e bolo doni ye dɔw tɛ ka se ka sunɔgɔ ni o ye bon ni ala ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛsin ne ma i kɛra denmisɛnnin i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra fɛn o fɛn ye mun b'a kɛ n b'a kɛ hali bi mais souvent dɔw ye nkalonw de don a la o nkalon minnu donna na fɔlɔ la n tun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ n ma sɛgɛsɛgɛli kɛ mais sisan dɔ bɛ na a bɛna kuma dɔ f'i ye i b'a sɔrɔ cɛn tɛ ale bɛna dɔ garisɛgɛ cɛn souvent n b'a fɔ mɔgɔ ye n ko karisa i bɛna dɔ tɔɲɔ dɛ parce que ni e nana nin fɔ n ye n y'a kɛ n y'a sɔrɔ nkalon ni mɔgɔ wɛrɛ nana ɲɔgɔn wɛrɛ fana tɛ kɛ n bɛna ban k'a kɛ mais souvent n bɛ sɛgɛsɛgɛli don a la sɛgɛsɛgɛli in kɔfɛ k'a fɔ kɔni tant que ne bɛ ala ka dugukolo kan fo ni ala bɛ fɛn min di yan n'a y'a minɛ n na o tɛ ne ye dɛ o ye ala de ye mais ni ala kɔni sɔnna a bɛ garisɛgɛ min di yan n'a ye tan di yan n b'a ɲini ala fɛ tan in kɔnɔ ne ka se ka seegin di mɔgɔ ma ani ala ɲɛna ne lamɛnbagaw nin émotion bonyana ne yɛrɛ ɲininkala ma kuma tɛ aw ma n b'a dɔn nin wagati in na aw ka salon kɔnɔ aw ka baarakɛyɔrɔ la aw minnu bɛ ka an lajɛ n b'a dɔn nin bonyana bɛɛ hakili ma n'i ye a kamalen in si lajɛ kuma min bɛ ka bɔ a da ani a bɛ ka kɛwale min kɛ k'o ye k'o ye fɔ ko ban an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka yiriwa lase anw ni wura dusu dusu ma ala ka dɔ de fara a ka nafolo kan ala kana fɛn bɔ a la ka d'a kan maa min bɛ se ka nin kuma modɛli fɔ an ɲɛna o ye jigisigi kuma ye maa min bɛ se ka nin kuma modɛli fɔ an ye an ma nimisa an nakun na wa an ma nimisa aw minnu ye wura dusu dusu ta bi aw y'a ye ko a y'aw bɛɛ lajɛlen kunnawolo hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali ye basidi fɛ yen ni an b'ale wele ko roi douze douze an y'a mɛn k'i ka kɔfɛ taga ka ca kosɛbɛ i yɛrɛ k'i sɔrɔ man di wagati min na an yɛrɛ b'a ɲini k'i lasɔrɔ an ye gɛlɛya dɔw y'i sɔrɔ o kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ n'o ye mobili feere ye mali kɔnɔla don wa walima mali kɔfɛlaw fana sen b'a la bon pratiquement an ka mobili feere la fanga ka bon mali kɔfɛla tɛmɛ mali kɔnɔ n bɛ ka parkiw dayɛlɛ sous-région na n bɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ n bolo faransi minnu bɛ yen n bɛ ka baara k'u la ne ka sɔrɔ gɛlɛya in maliyɛnw b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais fɛn bɛɛ maliyɛnw ka fɛn bɛɛ bulu kunna fɔ yɛrɛ kun ta parce que ala yɛrɛ jɔ ni yɛrɛ bonya ala b'i lajɛ yɛrɛ bonya fansi ta min kɔni b'a la a bɛ kɛ occupation de kama en même temps mɔgɔ n'i dɔnna i man ka ye yɔrɔ bɛɛ i man ka taga yɔrɔ bɛɛ ci parce que bonya o bonya ka ɲi adamaden kan o bɛ n'i sera ka i datugu ala yɛrɛ y'a fɔ an k'an yɛrɛ sutura o b'a to i tɛ sɔn ka taga yɔrɔ bɛɛ yeli bɛ gɛlɛya mais ni ala ye min latigɛ k'a ka ɲɛ bɛɛ b'a dɔn ni situation na denmisɛnnin bɛ tile roi douze ni jigin an bɛ foto ta c'est comme yɛrɛ bonya tɛ quoi mais baara de don en même temps kɔfɛla ninnu na bi komi jamana ka gɛlɛn bon baarakɛla ni i bɛ jamana min na a ka gɛlɛn ala ko k'ale dugukolo da a y'a fɔ ni yɔrɔ dɔ gɛlɛya i ka wuli ka yɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ka so o de b'i bila kɔfɛlɔ la sisan ne k'a lajɛ n bɛ se ka n ka baara avanse cogo min na o de bɛ na ni kɔfɛ taga caya ye wagati an ye basidi lamɛn a y'a taakun fɔ kɔfɛ wa o ye ne yɛrɛ ka témoignage ye ka d'a kan juma o juma a bɛ se ka kɛ a tɛ n dɔn mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲamakɔrɔ kaburudo la a t'a yɛrɛ bonya maa ma garibu minnu bɛ yen ne yɛrɛ b'a ye a b'u minɛ cogo min hali kunu sɔgɔma a tun bɛ yen mais o kɛnɛw kan o ni nin kɛnɛw tɛ kelen ye mais an b'a fɔ Basidi ye Ala ka si ni kɛnɛya kalifa an ni Basidi la hali bi labanko ɲuman Ala k'a kalifa an ni Basidi la ni nin denmisɛnnin modèle cayara Mali kɔnɔ nin entrepreneur modèle cayara Mali kɔnɔ anw b'a fɔ aw de y'a fɔ aw minnu y'a kanubagaw ye ko basidi bɛ mago min ɲa mɔgɔ min b'a bolo baara la mali la ko n'a y'a sɔrɔ waritigi kelen kelen bɛɛ b'o kɛ ko an bɛ gɛlɛya min na ko o tɛ kɛ anw m'o fɔ o bɔra aw de da sisan an bɛ basidi fɛ yen ɲininkaliw bɛ fɛ ka taa ban yɔrɔ la an bɛ kuma di basidi ma welewelekan ni ladilikan min b'a bolo ka ɲɛsin mali denmisɛnninw ma ka d'a kan a ka di bɛɛ ye k'a kɛ fɛntigi ye a ka di bɛɛ ye i ka kɛ tɔgɔtigi ye i n'a fɔ ale tɔgɔ min b'a la bi mali kɔnɔ ni mali kɔ kan nka a tɛ ɲa cɛsiri kɔ ni message min bɛ basidiki bolo ka ɲɛsin bi denmisɛnninw ma mali denmisɛnninw ma génération kura mɔgɔw ma kuma bɛ i bolo fura duuru duuru n bɛ se ka kumakan min fara nin kumakan ninnu kan n b'a ɲini ala fɛ fɔlɔ ala k'an bɛɛ sababu ma en même temps ala ka hakili ɲuman di an ɲɛw ma anw maliyɛnw ma hakili an ka sabali ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ni sabali tɛ ani muɲu bon bi denmisɛnninw c'est vrai baara tɛ jamana kɔnɔ mais n'an ye min kun minɛ an ka patience sɔrɔ ka muɲu kabini an ka mɔgɔkɔrɔw b'a fɔ ye ko muɲu k'a b'i si bɔ si kelen sɛfan sanfɛ n'i muɲuna n'i ye baara o baara daminɛ n'i y'a minɛ ni barika ye ka muɲu a ka ca ala fɛ n'i ma nafolo sɔrɔ ala ma bɛɛ da nafolo tigiya kan mais i bɛ kɛ baara dɔnbaga ŋana ye n'i kɛra baara dɔnbaga ŋana ye n'i m'a tɔnɔ sɔrɔ i balolen kɔ ko mali ko caman tɛ sɔrɔ i balolen ye mais i salen kɔ a n'a fɔ ko karisa kun se nin baara in na i n'o tɔgɔ bɛ taga i denbaya b'a tɔgɔ sɔrɔ kɔfɛ n'an bɛ ko o ko kɛ an k'a kɛ ni sabali ni muɲu an ka muɲu quoi baara an bɛ nin na bi an bɛ nin na sini ko tɛ quoi mɔgɔ y'u ye n'i ye nin daminɛ n'a fɔra dɔ ye wari sɔrɔ n'i bɛ nin bila i bɛ boli ka taga nin na i bɛ to taga ka segin la fo si dun t'i jɔ don o don bɛ tɛmɛ dɔ de bɛ fara adamaden si kan mali an ka sabali an ka muɲu ni an ye baara min kanu an ka sabali an k'o kɛ ni an ni ka kanu ye ani patience ye a ka ca ala fɛ n'an ma se ka kɛ waritigi kɔni an b'an dayirimɛ sɔrɔ ala barika la n b'o de fɔ kuma kuntigɛ k'aw fo hali bi an bɛ ala deli an bɛ jamana min kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ an kan hami minnu b'an kan ala ka wuli an bɛ ka taga fɛn min ma n'o y'an ka élection ye an k'a ta ni hakili ɲumanya ye an k'a dɔn k'a fɔ jamana balawu n'a wulila jamana kɔnɔ a tɛ foyi lase mɔgɔ ma ni tɔɔrɔ tɛ jamana minnu ni balawu bɛ k'u la o ni anw tɛ kelen ye anw bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la n'i ye kɛlɛ wuli mali kɔnɔ bi ni ne teri dɔ ma sa n balima dɔ bɛ sa walima fɛn dɔ bɛ sa an bɛɛ bɛ ten an ka ɲinɛ an ka bɛn an ka hakili bila dusukolo ɲɛ pour que ala ka se ka jamana in bɔ kɛlɛ kɔnɔ aw y'o ni ce aw ni baraji kuma tɛ anw da anw yɛrɛ ka kan ka kuma min fɔ basidiki y'a bɛɛ fɔ aw minnu votera basidiki ye aw tɛ ne ka kuma ye o tɛ mali kɔni bɛ jɛ ka kuma ye o tɛ ne ka technicien si ka kuma ye nka o kɔni kɛra jigisigi kuma ye o kɛra jigifa kuma ye wa an nimisi wasara fo ka se wasa dan ma sɔɔni video bɛna bila aw bɛ se ka continuer ka voter aw ka candidat ye n'o ye Basidi Dambele ye ni bɛɛ ko ale ma ko wura 12 12 walasa ale ka se ka trophée in ta jɔnjɔn na an y'a fɔ aw ye ko an bɛ trophée in di maa min n'a ka kan wa don min an bɛ trophée in di a tɛ di a tigi ka salon kɔnɔ an bɛ jama de wele k'a di nin tun y'aw ka émission précise ye Mali One Media kan